Tikulandireni mwachimwemwe komanso mwamsangala kulikonse mmene mukuonera kanema ya Mzati. Tabweranso ndi pulogalamu ya Youth Basket pano pa kanema wanu ndipo ine langa dzina ndi Benaik Gomani. Pamakina pali Precious Boyce. Pulogalamu ya lero takutengera ndithu m'boma la Thyolo kumene tikufuna ndithu ticheze ndi mnyamata wina amene watipatsa chidwi kwambiri amene anapanga ndithu profession ina. Komano pakadali pano akupanga maluso osiyanasiyana amenenso akuphunzitsa anzake cholinga chake kukhala ndithu nyamata ozidalira payekha nde mundilole kuti tikhale limodzi pamene tikhale tikucheza nyamata ameneyi kuti atifotokozere zotani mwina choyamba uh, tikulandire mzanga zikomo kwambiri uh, utikumbutseko dzina Happy Kaponya mm. yeah.
Choyamba ndithu mutiuzenso kunena kuti malo ano tili ndi ati? Kunoko ndi ku Thyolo kumatchuka ndi dera loti ku Conforzi chifukwa tayandikirana ndi ma estate so kumatchedwa kuti Conforzi koma mudzi uno ndi wa Uwaluma.
Tangowauza ndithu a Malawi panopa achinyamata amene akutionera kunena kuti tikhale tikucheza ndi mnyamata wina waluso kwambiri. Tifuna tione kuti akupanga zotani pofuna ndithu kuziimira payekha. Mwina ufotokozeko kunena kuti umatani?
Ineyo mmene mwandionera mmene ndavaliramu ndimagwira ntchito za manja ndipo ntchito za manja zomwe ndimagwira ndimawotcherera ndine welder. Hmm. Mwina zimenezizi kuti ufike pofika ndithu welder zakhala motani? Aaa zinali zinthu zoti titalemba mayeso a form 4 2018 pa holiday basi ndinaona kuti ah, ndikungokhala ndikudikira mayeso atuluke ndati ayi sataye nthawi ndikaphunzira zootcherera koma it was not my passion kuti ineyo ndizikapanga zootcherera Eh, ndi nthawi imene ndangophunzira mayeso atazatuluka nazalembera kupita ku college kukapanga zinthu zina tsopano Mm. zomwe zimafuna zakumtimazo mwina anthu afuna atadziwa ndithu mwachidwi kuti zinthu za kumtimazo ndi ziti chifukwa kutenga ndithu ntchito imeneyi anthu ambiri amapanga ndithu ndi akuluakulu and kuona wachinyamata iweyo ukupanga zimenezi zatipatsa chidwi kuti tibwere kuno ticheze nawe komanso timve zambiri kuti mwina nchifukwa chani ukupanga ndithu ntchito imeneyi. Okay, uh, mmene ndalongosolera muja kuti sinali passion yanga kuti ndingazawotcherere koma zinangochitika kuti ndidangophunzira pamene ndimadikira kuti mayeso atuluke kwambiri kuyambira kale ineyo chomwe ndimafuna ine kukhala ngati inuyo Mm. mtolankhani Yeah. imene inali passion yokhayo Moti munapita ku sukulu bwinobwino, munaphunzira za utolankhani, pepala ilipo? Ndipo pepala ilipo, tapanga ma internship malo osiyanasiyana, amene anali ndi danga lotimvera atimverapo ndithu mma radio awiri atatu ndithu. Mwina chimene chinakupangitsa kuti uchoke ku journalism, kupanga ndithu zoulutsa, kulemba nkhani, ndikubwera ndithu pa workshop ngati imeneyi, kusegula workshop yako, osati kukagwira ntchitonso penapake, chimene chinabwera ndithu mumtima mwako kuti ineyo ndikufunitsitsa kuti ndipange zimenezi chinali chani? Ah, chachikulu titamaliza ku college tinapita ma internship nde nthawi yoti tiyambe kusaka ntchito, ntchito idayamba kusowa nde ntchito itayamba kusowa nalo tinaphunzira kale luso lina lowotchelera koma tilibe pepala nde tinayamba kulingalira kuti nanga tizitani, tizingokhala? Kubwera pakhomo makolo kumangotiyang'ana nde tokha tinayamba pang'onopang'ono kuti ah, apapa nde mwina tingoyamba kupanga zowotcherazi koma chinali chinthu chovuta chifukwa choti mukuziwa ineyo ntchito zanga ngati zofewa za mu office. Yeah. ndi masiku oyamba sizinali zinthu zophweka munthu Koma unazolera ndithu kulemba ma ideas Yeah. kulemba ma stories kuyendanso ma, ma function mmene muja kunena kumapasida maulemu Mm. so sizinali zinthu zophweka chifukwa koma chimene chandipatsa kwambiri nacho chinali kuti maluzi Mm. inde ndizifuna kutola nkhani kusaka ntchito sindikupeza ndalama koma ndikasegula kashopu tsiku limodzi kupeza ndakhala ndikadula kena kake pompo sindikukavutitsa makolo ndiye nditazakhala kwa kanthawi tsopano ndinaona kuti eh apapo ndiye palibe kuchitira mwina ine ndinazipereka kuti panopa ndine full welder motero nkamayenda pansewu ndimavala suit pamene kale ndimazibisa Uh, umayenda ndithu moyenda mwapendapenda kuti ah, ndivala workshoe- work- workshoe- makamaka mai- maitcha kuti pamene chani timatcha kuti worksuit Eh, worksuit timakavalira kuntchito konko ya Mm. ndipo zinali ndipo ndinalibenso ndipo worksuit yomwe worksuit ndinalibe chifukwa ineyo kunoko anthu amadziwa kuti Happy mtolankhani anthu mmuzi monse amadziwa kuti ndinapita kukapanga za utolankhani ndiye chinali chinthu choti chochititsa manyazi komanso chowabalalitsa kuti kodi ku college kuja mumakapangako ziti kwenikweni mwangomveka pa radio intelligence masiku o- o- ochepa mwaonongetsatu ndalama ndiye chifukwa chake ndinangoganiza kuti ah iyayi ineyo chifukwa kuti umu ndikupezamo ndalama ndikuyenera ndipange zimenezo so journalism is my passion koma chimene chimabweretsa ndalama ndi welding so ndasintha kumapanga za welding koma journalism imandithandiza mwina in other way kuti za ma advert so imathandizira kwambiri so marketing yeah kuti iyende motani kuti iyende foti anthu so kuti akuziwe si zinthu zophweka Yeah. mmene mukuonera kunoko ndili mmuzi mkati mwenimweni mwa mmuzi sindinayandikire nsewu wina uliwonse komano zimapangisa zoti journalism imandithandiza kuti ine ndizipanga misika mm. kuzera mwa ine mu ntchito zomwe ndinaphunzira zija so i think kuti mwina sinali plan ya Mulungu kuti ndipange zowotchera opanda pepala utolankhani ndili ndi pepala koma utolankhani chomwe wanthandizira kuti ineyo ndipeze mwina makastoma mosavuta mm. pamene mukuonera malo amene takhala ife pano si pansewu pena paliponse yeah. ndi mkati mwenimweni mm. so journalism ndi my passion mpakana panopa komano chimene chimandibweretsera ndalama ndi ndi kuotchera ndi ine sindimabisa ine ndi mtolankhani mm. komanso ndine Happy wootcherera Mwinatu achinyamata amene akuonera program ino ya Youth Basket pano pa kanema wa Mzati akufuna atadziwa kunena kuti uh, pofika size kuti iweyo ukhale ndi workshop yako uh, zinakhala motani chifukwa wina ndithu akuonera ali ndi maluso ena komanso mwina anapanga za journalism kaya mwina anapanga za nursing akungokhala ndithu pakhomo komano mwina akulingalira ndi moyo umene ukuyendera pa town kunena kuti Ah zimene akukamba ndithu happy ndi zinthu zabwino koma akusowa kuti polowera mwina ukambe kunena kuti zinali motani kuti iweyo ufike size yosegula ndithu ah workshop yako. Kuyamba kwa workshop ndinalibe chisulo china chilichonse ndinangophunzira kungokhala nditapita ku college ndimapanga boxer business yogulitsa ma boxer nde business ija imakula mpakana ndinapeza ndalama yogulira matchini owotcherera timati welding machine Yes. tili ku college konko ndinakumananso ndi classmate wanga amenenso amakhala boma la Thyolo panopa iye adakapitizabe school amapanga business nayenso anaona kuti ah, ase izi tidzasegule ngati company osati ine ndidzagwirako ya Mm. iye anagula grinder tinapanga company imodzi imene timatchula kuti hc accord chifukwa pali maina awiri pamenepo okay nde mmene ndi mmene inayambira plan inayambira ku college koma ndikunena kuti ine sindingakhale ku workshop ndipo olo masiku oyamba workshop imayambayo mmene ndanena kuti ine sindimavala worksuit ndimalemba anthu ganyu ine ndimakhala kuti ndili pa izi ndi mmene ndi mmene zinayambira so inayambira ndithu kutali planyo koma nena kuti ine sindingadzakhale wotchereranso ya mwina ku nkhani ya ndalama ya chuma inayenda motani Ah, pina chilungamo kumbali ya ndalama kupatula kuti timathandiza tokha komanso achibale atithandiziranso mbali ina chifukwa ataona kuti kuna- kuti ndikapezeke ku college yoyambirira mwina tatangophonya ine kupita kwanga ku college anandiletsa kuti ndikapange journalism koma ine passion yanga inali journalism so i went to soche technical college ngati ndikapitiriza zotcherera kuti ndikapeze tsamba koma ine ndimakapanga journalism anadzazindikira ndikukatenga diploma iwe umakapanga chiyani ndati Oh, ine- kusonyeza kuti iwe unapita ku sukulu ndikukapanga ndithu za journalism makolo ako asakudziwa Yeah. atakuuza zinthu zina iwe Yeah. ukuona kuti "Ah, ineyo ndikufuna nditakhala mtolankhani Yeah. wapita ku sukulu makolo sakudziwa, anachilandira motani? Zinali zovuta moti tidayandikira nthawi yoti tilembe mayeso adaziwa titati tilembe mayeso ndiye kumafunika fees ndiye feesyo ya mayeso yomwe amadziwa iwo inali yosiyana ndi imene ndimawauzayo ndiye ndinadzawauza kumapeto ndiye kudali kovuta ndiye anandiuza kuti okay poti mwatero simupitiriza mwina ndi tsamba lalikulu limene limatchedwa kuti degree inuyo mulekeza pa diploma chifukwa ife chomwe tidakutumizirani si chimenecho. Ndiye mmene ndanena kuti tinayambanso kusaka ntchito za atolankhani zija osamapezeka. Ndiye tinaona kuti ee makolo aja mwinanso samatani, samanama. Ndiye chifukwa chake tinabwereranso kuchani? Kuzowotchererako koma opanda pepala lililonse koma tili ndi pepala lachani? La utolankhani. So mmene mwina ndi mmene zinakhalira.
Mwinatu mukuonera kanema ya Mzati mukudabwa kuti kodi zimenezi zikuchitikira kuti. Tili ndithu m'boma la Thyolo kumene tikucheza ndithu ndi mnyamata wina. amene anapanga profession ina koma pakadali pano anasegula ndithu workshop yake amapanga zootcherera komanso kuli zina zambiri zimene atifotokozere zimene akupanga komanso phindu limene wapezamo akutilimbikitsa ndithu anyamata kuti iyayi ngakhale tinapanga ndithu sukulu ina yake komano tisamadikire kuti tizalembedwe ntchito chifukwa kuti masiku ano tikuti moyo ukuvuta komano achinyamata tiyeni tisalowere tisankhe zinthu zina zimene zingatithandize pa umoyo wathu wa siku ndi siku mwina tipitire ndithu ndi macheza athu pano pa wailesi komanso kanema ya mzati ndi zinthu ziti zimene ungaziloze kunena kuti izizi ndi zimene ndakwanisa kupanga ndithu ngati ineyo wachichepere kukwanisa mu industry imeneyi? Okay choyambirira ndi choti ana a ma sisters a ine fees pakadali pano amene ndimalipira ndimakhala kuti ndineyo and pakadali panonso ah, ndili ma process oti ndikumanga nyumba ya ine not kuti ndifuna ndikwatire ndizikhalapo komano kupangirabe patsogolo so ndikupanganso zimenezo and eh, kupatulanso kuti ine ndikupeza phindu makolo anganso pano ndinakhala munthu odalirika chifukwa kalelo ndinali ngati mwana koma yeah. panopa zinasintha timatha kumakhala ndi ma meeting a pabanja kuti ah, mwina anthu afuna eh, akambirane a Happy-nso apezekepo mm. mwina pali zosonkha a Happy-nso apezekepo chachikulunso n'chonena kuti anthunso a dera la kwathu lino ambiri kupatula kuti ndikupindula komanso iwo akupindula chifukwa ena kuti ndikuthanso kuwaphunzitsa anthu ena mm. luso lomwe inenso ndili nalo lotchera inenso ndikumalitenganso kumapasa anthu ende ndikuona kuti chimenechonso ndi chinthu chinanso chimene ineyo ndizapite Mm. chizakhale kuti chilikobe ndithu mwina pamenepo ndithu ufotokoze bwinobwino pamene wanena kuti anthunso ena akupindula ku nkhaniso yowaphunzitsa tinene kuti pamuzi pano pali anthu amene akuphunziranso ntchito zomwezi ukuwaphunzitsa iweyo ndipo panopa alipo ndipo imeneyi sikuti ndi phase yoyamba yayi Mm. imeneyi nditha kunena kuti ndi phase yachitatu kubwera kuzawaphunzitsa Aphunzitsa amene alipo pakadali pano alipo awiri ndipo chachikulu chonyaditsa n'chonena kuti palinso wachizimayinso mmodzi mwinanso mupeza mpata mwina mutha kucheza naye. Eee ticheza naye ndithu kuti timve zambiri aah kuti zikuyenda motani chifukwa ambiri amaona ngati kuti aah ntchito zowotcherawotcherazi aah zimenezi mwina zimachitika kwa munthu wambambo komanso munthu wamkulu osati mwana. enanso amafuna kudziwa kuti ah, kodi ali ndi zaka zingati amene ayi ah, sikuti ndine wamkulu kwambiri mene mukundionera m'saizi mene mukuonera kuchibwanomo Ah, this year 2023 mwezi omwe uno wa oktoba ndi kuti ndakwanisa zaka 22 Ah, kusonyeza kuti tili mwezi ndithu umene inu munabadwa ndipo mwandilemekezanso kwambiri kuti mwazacheza ndi ine ili ngati part of my gift kuti mwandilemekeza ndithu. ayi tingoti happy belated birthday uh, to you happy thank you thank you okay mwina Tipite ndithu ndi program yathu imeneyi ya Youth Basket pano pa kanema wa Mzati. Tichezepo ndithu ndi awiri atatu pa mudzi pano amene tawapeza akupanga nawonso ntchito zomwezi. Eh, Tione kuti iwo experience yawo ndi yotani komanso aphunzira zotani kuchoka m'malo ano. Tione zotsatirazi.

ngati sudutsa pamoto si golidenso
kupita ndi programu yathu ya youth basket pano pakanema ya mzati yomwe timakhala tikucheza ndi achinyamata osiyanasiyana amene ndithu timakambirana nawo nkhaniso zosiyanasiyana kukamba nkhani zachuma nkhani za ndale ndipo programu ya lero tili ndithu mboma la Thyolo kumene tikucheza ndi achinyamata osiyanasiyana amene akupanga malusoso osiyanasiyana pofuna kutukula moyo wawo kuti akhale oziyimira paokha kutengeranso boma limalimbikisa kuti anyamata tizikhala oziyimira patokha ngakhalenso kufuna kukwaniritsa masomphenya amene aja a Malawi 2063 nde ndimafotokoza kunena kuti posachedwa pompa ndikhale ndikucheza ndi ophunzira amene akuphunzira panopa ndithu kuti akuphunzira zotani komanso ulendo wawo wakhala wotani? Mwina ndiyambe kumeneko, dzina ndi ndani? Mary Samuel. Hmm, mwina dzina ndi ndani? White Luckson. Tabwera ndithu pano, tamva kunena kuti mukuphunzira ntchito zimenezi za welding, kuwotcherera, ndiye tikaona ndithu ndinu munthu wamayi, eh, ambiri kawirikawiri ntchito zimenezi amazithawa kuti ayi ine bora ndizikangopezeka ku kichini kapena ndizikapezeka mu ofesi munachiona chanzeru chotani kuti mubwere kuno muzikaphunzitsidwanso ndi munthu wachinyamata munachilandira motani ineyo nditakhala pa moyo wanga wa siku ndi siku ndinaona kunena zoti nkwabwino kuti tipange nawo ntchito zamanja kuti achisikana ndi azimayi ena atengelepo ngati phunziro chifukwa nthawi zambiri azimayi timakhala oziyang'anila pansi pa ntchito ngati zimenezi timati sitingakwanise ndi ntchito za azibambo zokhazokha komano azimayi ena akaona ine atengelepo chani phunziro ndithu kuti ndizotheka kuti ifenso tikhoza kukwanisa ntchito za manja mwina tipiteso kumeneko anthuso ali ndi chidwi kuona wachinyamataso Yeah, yeah, wachepere yeah, yeah. ali pano kugwira ndithu grinder chitsulo Eh, ku- kuonetsetsa kuti chilichonse chikhale mchimake zona kwambiri. unachilandira motani kuti ubwere malo ano Ah, ine ndinachilandira bwino. Poonaso kuti mphunzitsi wathu uyu ndobadwa nawo ndithu zaka zimodzi. koma ndithu anapanga pepala ende anatifotokozera kuti ah, akula kunja kuno ndapanga pepala. Koma apapa ntchito zikutani zikusowa. So apapa chaka chino chinali tinatuluka ku school ndi pamene amatani amatilongosolera kuti atuluka momwe kuti ndiye munthu amatani mwabwera kuti chani muziphunzira pano moti pano pano mwabwera mwatani mwaphunzira and amatilimbikitsanso mu moyo wa zambiri kuti apa tenzipanga izi tizipanga izi tizipanga zichonga chani tipezeko phindu ngati kuzinthu ngati zochira zimene ndoiso ifeyo ngati achinyamata tikuyenera kumatani tikuyenera kumakhala ndi maganizo okulirako kuti a tizipanga izi izi izi izi zoti zipindula tizipindula eh? muku ntchito zikusowa anthu akuchoka ku sukulu anthu ambirimbiri ali ndi masatifiketi mmidzimu koma ntchito zikutani ntchito zikusowa so ife achinyamata tisamakhala ndi weak minded eh tizipanga zintchito za manja ngatinso kupepusakonso njira imodzi yopepusa bomanso kuti izitha kukhala ngati kula- ikulemba ntchito anthu oti ndi ochulukirako pang'ono Yeah. eh ndeno zinthu zake zili ngati Zimenezi. zimene zozo mwina tibwerenso kumeneko kunena kuti uh, so far ma experience akhala otani pakadali pano ntchito ikugwirika bwinobwino ntchito ikutheka bwinobwino china chonse tikuchita mm. Chi, chi nkhani ndiyonena zokuti tisamaziyang'anire pansi ngati azimayi. Anthu anz, az, azimayi anzanga amadeza kunena zokuti ah ukwanisa ntchito imeneja ndinawauza kuti ee ndikwanisa. Chifukwa nzokuti ineyo ndi khumbo langa kuti ndikuyeneka kuchita chisanzo kuti azinzanga atengere phunziro pa ine. Ntchito zikuoneka ndithu tikugwira, ma, mawindo tikupanganso chimodzimodzi, Mm. maferemunso Anthu chimodzimodzi. akukudalirani mudzi muno akudziwa zoona kuti ah tikafuna zakuti Eh. tipita ndithu uku tikapeza windo labwino. Ndi zotheka zimenezozo. Ndipo tikuitana ndithu anthu amene ali ndi nyumba zawo zimene angomanga, zikusowekera magalasi, zitseko, mawindo, zitseko, zonsezo abwere tikhoza kuwapangira panopa mosavutanso ndithu.
Mwina kupatula ntchito imeneyi, ndi ntchitonso ina iti, luso limene mmapanga? Okay, ineyo luso limene ndimapanga ndi za tailoring. Nditaona kuti sukulu inandikanika, ndinalekera fomu wani. Ndiye ndinaona kunena zokuti nthawi zambiri atsikana tikakhala kuti talephera sukulu, basi timangokhala m'makomomu kumangoziyang'anira. Ndili ndi zaka 27. Pa zaka 27 ndinaona kunena zokuti sikuti ndakula kunena zokuti sindingakwanitse kugwira ntchito zinazi. Ndinapita kusukulu kukaphunzira za tailoring ndinamaliza panopa ndili ndi mashini anga ndimasoka koma nditaona kunazo kuti inde ndikusoka koma ndikuyenekanso kuti ndiphunzirenso chinthu china chifukwa ndizo kuti dziko lathu limene likuyendera masiku ano nkhani ndi ndalama tikapanga ichi nkupanga ichi ngati chikutithandiza ndiye kuti ifenso moyo wathu wasiku ndi siku ukhala ukutani ukupita chisogolo sitizaonekanso kuti sitinaphunzireyi Yeah. tizakhala kuti moyo wathu ukupita chisogolo ndiyeno ntchito ya manja imene ndimapanga ndi tailoring awapa ndili ngati kuti pa sikulu ndikuphunzira za welding Mmene mukuona ndithu mu chithunzimu mmene tikukambira nkhani zimenezi kuona kuti anyamata amenewa akupanga ndithu maluso osiyanasiyana mukhoza kuonetsetsa kuti ah, timafotokoza kuti atipatsa chidwi kwambiri. Akufotokozapo kuti akupanga za welding komanso iwowo ndi atelala amasoka ndithu zinthu zambiri maluso awo onse akuyesetsa kuti akwanitse kupeza ndithu chakudya cha tsiku ndi tsiku kutengera ndithu ndi anyamata umoyo umene akukhala pano pa dziko la Malawi. Nde mwina mzanga kumeneko ku right, ndi mau otani umene ungalimbikitse achinyamata anzako potengera kuti achinyamata ambiri mwina akungokhala kumwa mowa komanso mwina kupanga zinthu zosokonekera, ena kuba kumene, akuti iyayi zinthu zikuvuta komano akugwiritsa ntchito njira ndithu zolakwika. Mwina iweyo ungawalangize motani achinyamata amenewa?
Achinyamatatu panopa akuluakulu tisanamizane, zinthu zafika povuta kwambiri. Ngakhale mzibambo wamkulu amene panopa nayenso watani, zamuvuta so ifeyo achinyamata tisamata tisamakhale ndi moyo oziyang'anira kuti makolo atipangirezi atipangirezi atipangirezi tokha ngati tachimva cause zinthu izo zimafunika kuzimvetsa bwinobwino eti tikuyenera kumapanga zinthu zoti zokupsa maganiza maganizo okupsa eh? zinthu ngati izizi mungoona ifeyo ndife achinyamata tabwerapo apapa mezi iwiri yapita yomweyi koma tikumatha kukonza zinthu zambirimbiri kumatha kukonza zinthu zambirimbiri ndithu makasitomala amabwera pano kuoda katundu kutenga katundu makampani ambirinso amabweranso pano pali ndi Conforzi Estate ukoko imabwera kumatha kumaoda zinthu zambirimbiri panopa so timakhala tikupanga ndalama ngakhale kuti tikuphunzira pamenepa mata timakhala tikupanganso ndalama so zigawo zina zake mwaona so tisamakhale ndi moyo woziyang'anira wanyamata panopa Eh, akwe- Sakwena sakwe- uziyang'anira pansi. sakuyenera kukhala oziyang'anira pansi akuyenera kukhala kuti aziganiza mwachangu Eh. ayi ndithu malangizo abwino kwambiri kuchokera kwa white amene tampeza kunoko ku Thyolo mwina muperekenso malangizo otani pamene kuti tipitirire kucheza ndi uh, wamkulu ndithu pamalo pano okay ineyo malangizo anga ndiona zokuti azimayi tisakhale tikuziyang'anira pansi chifukwa nthawi zambiri azimayi timangochulusa kupempha timayang'anira kwambiri azibambo kuti atichitire chi- nch- chinthu kuti ifeyo ngati moyo wathu wasiku ndi siku uzitani uzitheka koma ngati pa ifeyo azimayi patokha tikhonzanso kukhala otukula ziko lathu ngati tigwira ntchito tokha amene molimbika sitidzakhala anthu opemphapempha koma tidzakhala anthu oziyimirira patokha ndiye kuti ziko lathu lidzakhala lotukuka ndithu Kufotokozapo kwabwino kwambiri kwa achinyamata amenewa kuti tikakhala odziimira patokha, tikakhala odzidalira pachuma, sitidzavutika komanso ngati kumbali ya azimayi kapenanso ya atsikana, samakhala umoyo umene mwina ifeyo timaoneka ngati kuti timadalira chifukwa kwambiri kuno ku Malawi azimayi ambiri amadziyang'anira pansi kuti zinthu zambiri akuyenera kuchita ndi m'bambo komano ationetsa ndithu kumeneku kuona kuti iyayi ntchito iliyonse munthu akhoza kugwira ngati akuona kuti akhoza kukwanitsa kani nkhani za ulimi Si nkhani ndithu yowotchera yokhayi koma kuli nkhani zosiyanasiyana chachikulu tikulimbikitsa ndithu maluso oti achinyamata tizipanga kusiyana ndi kumapanga zinthu zosokonekera mwina tipitire ndithu kucheza kumeneku ndi Happy mwina ndi mavuto otani amene wakumana nawo pa ntchito imeneyi? Okay mavuto oyambirira omwe ndinakumana nawo unali kusowa kwa misika mukudziwa kunoko ndi m'mudzi mwenimweni munomo inde tayandikira nsewu Palibe ulendo kafika pa msewupo tayandikila pa Thyolo pa boma komanso palinso ulendo kafika kumeneko so chinthu choyambirira chinali nsika chifukwa ndimakumbukila kuti mawindo anga oyambilira omwe ndinapanga anali mawindo 8 ndinakhala nawo mwina pafupifupi miyezi 8 so ndisanagulisepo olo windo limodzi and vuto lachiwiri lomwe ndinazakumana nalo linali loti uh, grinder inazawonongeka tinazaberedwa kupitisa kwa munthu kukatibera so amenewo anali mavuto omwe ndakumana omwe andisokoneza kwambiri pa nthawi yomwe ndakhala pano pafa ndakhala 2 years Yeah. coz tinasegula panopa pa 1 May 2021 and panopa tili October 2023 so its 2 years mwinanso ndi 3 months 4 months Yeah. so mavuto ambiri anali akusowa kwa macustomer i think kunali foti chiyambi anthu kunoko anazolera kuti apite mwina mtauni azikagula zinthu zija Mm. nde tinangolingalira kubweresapo chinthu china kuti okay mitengo ya dula tipange bwanji tinapeza masolution Eetu. Mwina pakadali panopa ukuona kuti ulendowu ukhala otani pamene ukupita kutsogolo? Ukufuna utafikira pati? Aaa ineyo lingaliro langa panopa ndiloti ndifuna kuti kupatula ine koma nditsulenso anthu ochuluka mm ndikufunika ndikhale motivator kwa anthu ammuzi mmene ndakhala kuti ineyo ndinafika ku college mm Ndinamaliza sukulu kuno ndi m'midzi. Ndimadandaula kwambiri chifukwa choti anthu ena anasiyira sukulu panjira koma sakupanga chilichonse. Yeah. Ineyo khumbo langa ndi lonena kuti kaya munthuyo sadapite ku sukulu, kaya sukulu inamukanika pa zifukwa zosiyanasiyana, koma kudzera mwa ineyo ndipangepo kanthu munthu uja ndimuthandize. Osati kuti adzangobwera adzangophunzira zowotcherera. Komanso mu njira ina kumangopangira kuti panopa mwina sitinayambe kupeza pamene tinganene kuti tikayambanso kupatula kwambiri tipeza kuti tadukiratu Mm. komano mwayi ukapezeka enanso timatha kuwathandiza komano ine cholinga changa chonena kuti ndiwathandizenso achinyamata anzanga kupatula kuwapasa ndalama kapena kuwaphunzitsa koma kungowauza olo kokha motivation Mm. ndizikhala kuti ndikuwathandiza achinyamata ambiri ndithu akapeza ndalama sagwirika ndi kuti profit yonse imene apeza azikhala kuti akuyenda m'mapwando komanso kupanga zinthu zosiyanasiyana ndalama sizigwirika and business zambiri zimalowa pansi and boma komanso mabungwe ambiri amakanika kuwapasa ngongole achinyamata ponena kuti ndi achibwana. Mwina sindikudziwa ngati zimenezi mumazipewa motani? Ah, chachikulu ineyo ah, tisabise m'mbuyomumo timapanga nafe zosokonekera mazomo ya ku college koma nditayambano ntchito iyi tidayamba kupeza ndalama kumapangabe zosokonekera zija mowa choncho Mm. Eh, ophunzira ena awanso pa ndeni management eh, timakhala tikumana ndi timakhala ndi balanso ndi ineyo Yeah. ndinayamba zoti kupeza kwanga ndalama ndikuwasokoneza nawo anthu ena nakhala pansi naona kuti ah iya izizi nzolakwika Mm. sikuti alipo munthu amene anandilangiza kuti ndisiye zimenezo ine namsoba man sindimwa mowa sindisuta chamba Oh, completely mwina ndimaoneka mwina tikawotcherera masota amaoneka kuti afiira milomo yathu mwina kumaoneka ngati yakuda koma ine sindimwa mowa sindisuta chamba oh utanditengera kubala olo mutakhala moti mwatani ine sindimwa mowa amene wina ataona kuti ndikunama ifuna kundiona pa kanema uyuyu Yeah. ine ndinasiya mowa sindimwa mowa oh mwatero eh ndipo ndangosiya mowa naona kusintha moti nayamba kulingalira kuwalingaliranso abale anga mm. kwambiri pakhomo mene ine ndimakhala ngati kwathu ndili ngati bambo wapakhomo panopo mm. because panopo tilibe bambo bambo anatisiya chaka chaka chapitacho so ndimakhala ngati bambo wapakhomo yeah. so kungochokera nthawi imeneyo ineyo nayamba kuziona kuti ah, iya ndisapangenso ndikuyenera ndithu nditenge udindo onse ndikhale nawo ya pali ana amene amationa ifeyo mu society ena ake akationa ife ndi ma role model chimene chandikhuza kuti pali munthu ina akati yeyo ine ndimamusangalatsa Mm. amandiona ndikumwa mowa yes ukumwa mowa Mm. and then atazandiuza kuti asiyeni kumwa mowa chifukwa kuti iwe sumamwa mowa umandisangalatsa ndiwe mtolankhani ndiwe wowotcherera ndamuza kuti eh apa ndiye ukuti ndikapsa kumwamba ndikapsa kawiri Eh. kungochokera tsiku limenelo wandipanga indeed to motivate munthu wina ake azipanga zinthu izi. sindimayiwala panayi pa 8 may last year Mm. nasiya mowa mpaka na lero sip ya mowa sindinaupange Ayi ifeyo tithokoze kwambiri kuti mwina unazindikira mwachangu komanso mwina kupita kusogolo ungakonde boma litathandiza motani achinyamata komanso mabungwe ena potengera kuti achinyamata ambiri akungokhala ndithu mmadera osiyanasiyana kuthekanso maluso amenewawa ali nawo koma akusowa ndithu poyambira kuti nde ndiyambira pati po. Okay boma
kwambiri achinyamata akuti amatha kuwauza kuti ah tikuphunzitsa ndi kukupasani zida zoyambira tisanamizane zidazi ndi zodula mm. kuti mwana aliyense ampase zipezeka kuti kubongo cha ndalama ke sizingatani sizingakwanire komano tiyerekeze kuti boma lija lizipezanso njira zina like uh, azipezeka kuti ngati apereka contract ya boma kufunika ndi zootcherera aziona kuti achinyamata ambiri akalembedwe malo aja akagwire ntchito zimene zija si aliyense amene angakhale ndi workshop ngati ineyo mm. ena azafunika kuti azalembedwe komanso kupatula boma ife tokhatokha ngati ineyo ndimalembanso anzanga pano ntchito ntchito imatha kundikulu- kundikulira pano kuti okay Mm. ndikufunika mwina mawindo 50 Yeah. in a week ndilipo ndekha ndili ndi ophunzira anga Mm. mukuziwa ophunzira ndi slow Yeah. mmene ndimpange nzanga abwere tigwire ntchito namulemba nzanga so tisangodaliranso ganyu tisangodaliranso boma komanso chikuonja china kuti mmene ndanenamo kuti ndalama yako kuti ukaipeza uziyisamalira chifukwa iwe ukakhala kuti uli ndi cholinga sungaononge ndalama ndakwanisa kugula ndekha machine chifukwa china kuti ndinali ndi cholinga ndinali ndi passion zimavuta zinthu komano zimayamba pang'ono pang'ono upeza 500 ugwilisapo ntchito 200 usunga 300 upeza 1000 ugwilisa ntchito 1000 ugwilisapo ntchito 300 usunga 700 pakati pako chizatheke umazanjoya kusogoloko eyetu Ayi ndithu kufotokozapo Happy uh, pa ntchito imene akupanga kuno m'boma la Thyolo pophunzitsanso achinyamata anzake maluso amene ali nawo pofuna kuti dziko la Malawi lisangokhala ndi anthu ndithu omalowetsa dziko pansi komano timakamba kuti masomphenya athu a Malawi 2063 amakamba kuti achinyamata ali ndi kuthekera kwakukulu kokwaniritsa ndithu mfundo zimene zili mmasomphenya amenewawa. Ngati ifeyo anyamata titagwirana manja tikhoza ndithu kutukula dziko lathu ku zintchito zosiyanasiyana mukhoza ndithu kupanga zaulimi, Mukhoza kupanga nkhani zosiyanasiyana. Ziliko ndithu za manja zimene achinyamata tikhoza kupanga. Chachikulu cha program iyi tikufuna ndithu tilimbikitsane achinyamata kuti ntchito zimene timapanga zimenezi tisamaziyang'anire pansi. Maluso amene timapanga tisamawayang'anire pansi koma tizilimbikira kuti tione kuti tipanga motani. Nde mwina timalize program yathu ya Youth Basket pano pa Kanema wa Mzati kunena kuti iweyo kupatula izizi umapanganso ntchito yanji? Okay, mmene ndanenera koyambirira kuti ineyo. Passion yanga inali ya utolankhani ndipo ndidakali ya utolankhani Yeah, so sidachoke. sidachoke. Ah, kupatula za welding, kwathu kunoko anthu amandidziwa kuti VJ Happy. Mm. Ah, tikati VJ ndekuti ndi vi- video Eh, video joker. video joker. So Yeah. ndimati nthawi ina ndimazijambula zimenezo koma sizibweretsa phindu lililonse kwa ine Mm. nchifake sindizikakamiza Yeah. kupatula pamenepo so ndinasegula recording label uh, timaitchula kuti power sound studios imene timasaina maartist osiyanasiyana so apa pamene ndi ndi maartist okwanira atatu Mm. amene iwo akakhala ndi zochitika zawo kuti afuna ayimbe nyimbo ife timawapangira chilichonse koma apa chifukwa kuti panabwera welding Power Sound ija tinaisintha kungokhala kuti XE Arc Welding kuti tizikhala kuti ine pamene iwo dusolo likukwera Yeah. inenso zikhala kuti business yanga ikutani Ikuyendanso. ikukwera Mm. so kupatula zimenezi ndimapanganso ma business ang'ono ang'ono pa pa malo pano mukuona pamafika anthu osiyana siyana Yes. timagulitsanso achina masopo achina matomato Mm. poti ndi malo oti pamafika zinthu zosiyana siyana panopa ndi business yonse panopa imatheka so timagulisa zinthu zosiya zing'onozing'onoziso timagulisa panopa kuti zimenezo zithandiziraso moyoso waung'ono mayenisi yeah ayi ndi zinthu zabwino kwambiri tikufuna ndithu kuti tipereke mwayi kwa iweyo mwina uli ndi zolankhula kupita ku mtundu wa malawi pofuna kuwalimbikitsa achinyamata mawu aliwonse ungankhule motani umulankhule ndithu nyamata amene akuonera kanema ya mzati kuti nayenso alimbikitsike motani Aaa wachinyamata amene ukuonera kanema ya Mzati lero uziwe ichi ugwiritse ntchito zimene uli nazo iweyo pakadali pano ugwiritse ntchito malo omwe uli nawo komwenso uliko uyambire pamenepo usadikire kuti iweyo uzafikire pena pake ayi aliyense amayambira pasi ndiye iweyo ukamakhala komwe uliko yambira konko chilichonse chomwe uli nacho ndiye kuti anthu enaake ndinaphunzira nawo kuotcherera ndinaphunzira nawo utolankhani anasamukira kwina kuona kuti mwina mwake kumeneko zikatheka koma ine ndili kuno zikutani zikutheka ndiye choyambirira ndi komwe uli uyambire kumeneko zimathandiza zimenezo chifukwa umakhala uli- u- ukuononga zinthu zochepa ukhale kaye mnyumba mwa makolo utha kuyambira momo nzotheka bola usawasowetse makolo acha eh mwina kunkhani ndithu ena akutha kuona kuti ayi ah, nyamata amene akuyesesa kuchita zinthu zambiri Ah, kunkhani yakunoko ah, kukachezedwenso ndi anthu ena kamakhala kotani okay uh, ineyo ndi munthu oti ndipo enanso mwina sadziwa chomwe ndimapanga chifukwa kuti wina aliyense ndimacheza naye kukachitika maliro mumandipeza ndili kumaliro ndikupanga za maliro uh, koma zonsezo kuti zitheke ndinaona kuti nditachifufuta choona kuti ndili ndi pepala fa poyamba ndinali ndi pepala zinali ngati moyo kuti sindingacheze ndi uyo ya yeah komanso sindingagwire ntchito yakuti sindingagwirenso ntchito yakuti iyayi koma ntachivomereza ndinaona kuti ah, munthu aliyense ndiofunika fa anthu umanyoza aja amazabweranso pa workshop pako Yeah. nkumati uyu wandinyoza kuja tisabweranso so mu society ineyo wina aliyense ndimakhala ngati mwana mkulu ndi aliyense amandiitana mmene akundiziwira happy otcherera ndimavomera Yeah. vj happy ndimazo- ndimavomera happy mtolankhani ndimavomera aliyense mmene amandiziwirapo ni momo ndipo palibenso chokayikisa china chilichonse ndipo dzina lililonse Mm. ndimalilandira chifukwa kuti anthu ndimacheza nawo bwino olo ma neighbours around kunokonso ndimacheza nawo bwino ichimakhala chikusokosa koma anazolowera Mm. sadandaulaso china chilichonse chifukwa nawonso amapezaponso maphindu ndiye ife timakhala ndi nthawi ina yoti timapangaso thanks giving kwa anthu amene atizungulira yeah. timasisa mtengo like week ya birthday mm. ya workshop iyi timasisa zinthu ndi 10% so anthu amene amaziwa amakhala kuti akapindula around kuno so no, amadikira nthawi imeneyo tiathandize so ndimakhala bwino ndi anthu palibeso vuto lililonse ungakhale afumu akuno hmm. amatiziwa mm. amatilemekeza amatha kutiitana mu misonkhano yeah. kuti tikapezeke timakapereka ma motivation ndi zinthu zabwino kwambiri happy akakhala amakonda chakudya chanji ineyo Apa nde ndi pakanema tisabise eya. Mpunga wa nyama atu. Oh, mpunga wa nyama. Mpunga wa nyama. Ukakhala ku- usakathirisire. kunkhani za nyimbo chamba chanji. Ah, chamba. Ndilibe chamba koma nyimbo ikakhala yabwino. Mm. Kaya ndi local koma ngati yayimbidwa bwino ine nyimbo ndimamvera. Yeah. For olo recording label yathu izi. A- artist kuli wa mapoimu, kuli wa reggae, kuli wa chani. Wa dancehall, kuli wa hip hop, onsewa as long oti amayimba nyimbo zabwino. So sindisankha nyimbo olo playlist yanga sindisankha nyimbo koma nyimbo zabwino Mm. koma mukafunsa mwina za artist nde alipo oh ama artist ake ndani Ai, ineyo ndikakhala mziko la Malawi lero nyimbo oyimba amene amandisangalatsa ndi 6 mm. amene ujayo day sikuti ingathe nyimbo yake osayimvera ndipo am planning kuti i need to work with him mwina nsogolomo ayi ndi zinthu zabwino kwambiri mwinanso tikhale tikuonesanso nyimbo yochokera kwa oyimba ameneyi komano mwina tikumangire motani pamene tikuseka program yathu ya youth basket Aaa titha kunena kuti achinyamata tisamazidelele asogoleri amawa inde komano ndife asogoleri alero ngati ineyo ndi mwana eti ndimatha kuwasogoleraso anthu ena mene mukuona ena kuti amene ndikuwaphunzisawa ali ndi zaka zopitilira ine yeah ndiye so ndine sogoleri Pa- walili pamene ponse mafuna ndifunse kuti kudelelana sikumakhalapo kuti ah amene uja akatiuze kuti ndiye ndikagwire grind
okay munthu akakhala kuti ndi passion Mm. sumaonetsanso mtima wodelera chifukwa atabwera anandiona kuti mphunzisiyo ndine Mm. ndinafunsa muzindimvera muzindimvera inde timalemekeza Mapangano. pamafika pena pomwe kuti okay ndi wamkulu koma walakwisa Mm. sindinyengerera Mm. mwalakwisa pangani chonchi Yeah. amandimvera chimenecho ndiye chimene chimandisangalasa chifukwa iwo ali ndi passion watakhala kuti ulibe passion kuti ndimuuze munthu zochita Mm. mwina ndilibe ndevu inu muli ndi ndevu Yeah. koma atakhala kuti ine ndili patsogolo pano koyenera koyenera timverebe basi timvere ineso palinso anthu enanso ndi mayuti ndimapanganso zinthu zina ndi zina koma ndimatani ndimamvera Mm. coz olo za za utolankhani kuti sindimagwira komano tili pa internship ina yake ya online Mm. nthawi ikapezeka timapita konko zoti mmene kuti Eh, sindimabwelesa luso silitha ndi silitha ndithu timayeserabe kuti tisayiwaliretu timalimbabe ma stories Yeah. timatana okay white ndi senior student pano Mm. Us- ndikusiyira chiseko chikangokhota ulipira tikuthamangira pamene mati kangopenya ka event wezi Yeah. sakatilipirako inde koma ndi passion Yeah. tilemba story titumiza kwa maeditors apanga publish pena amakhala kuti moyo ine moyo wanga ukhati ukumva kukoma pomaliza ndithu tikumbusako zina komanso location yomwe tili uh, langa zina ndi happy kaponya kuno ndi ku Thyolo kuyandikira ku conforzi muzi wa waluma
ndithudi ndi mmene tamalizira program yathu ya siku la lero ya youth basket pano pa kanema wa mzati program imene imakupeza ndithu friday lililonse nthawi ya fili koloko mpaka na folo koloko ndipo imabwerezedwa sunday nthawi ya half past 4 mpaka na half past 5 mazulo ine langa zina ndi benaik gomani Pamakina panali Precious Boyce. Kuno ndithu ku Thyolo timacheza ndi Happy amene ndi wachinyamata wachichepere kwambiri koma watipatsa chidwi chachikulu kwambiri kumene akuphunzitsanso anyamata anzake kufuna kuonetsetsa kuti maluso amene ali nawo ee azimupezetsa ndithu ndalama azipeza ndalama za tsiku ndi tsiku moyo wake uzipitira patsogolo. Dzakhaleni pompano sabata ya mawa pamene tidzakhalenso tikubwera ndi zina zabwino kwambiri. Ndapita.